Amigus de Eja TV beni agataus, beni torraus ancora una puntada noa de Fueddus e Sonus in cumpangia cosa mia Alessio Mura, innoi comente sempri in Santu Sparau, su spaziu Antas, gratzias a s'assotziu Antas chi si giait s'ospitalidadi Po custu programma in Eja TV su canali centusetantaduus de su digitali terrestri. Oi teneus comente ospitis custa truma chi est una truma toga, potzu nai toga si? Si podit nai poita faint callincuna cosa, deu non seu meda amigu de is chi faint nareus cover poita in su generi cosa miu ca deu fatzu hip hop, mancari cover, cover cantzonis, eh bravo aici si fait su spiritu est giustu, si zerriant supereroi beni agataus e funt

De is supererois, nareus aici. Namus chi su pùblicu sono pitzinnos unu pagu crèschidos de s'idade nostra, degheott'annos, degheott'annos pro duos, cuasi pro tres. Andat beni, quindi. Però non lu namus ca non giugat, non giugat, no no no. Quindi podeus nai chi arribant. babbos ma e fillus puru o no? E fizos puru, e certu. Quindi is piciocheddus.
Piciocheddus, genti prus manna, de onzi de onzi calidade e de onzi manera, però macos che a nois. Poita su generi chi fadeis bosatrus no dd'eus nau, ita fadeis, ita sonais, ita fadeis intendi? Eh, Oh, ddu fadeus nai a Stefano. Sonaus is musicas de is cartoni animaus. Eh, est bellu! Is siglas de is cartoni animaus. Cussa de de candu femus piciocheddus nosus e e cancuna de de immoi puru. Eh, sa- Bint'annus- s'atera dì, eh, s'atera dì. Casi corant'annus fai.
Cumenti nascit custa idea? Est benia a mei custa idea una dì, mi nci so scirau binti binticincu annus fai quasi. E quindi insomma, e ca, no est propriu ariseu, no, ita mi ses imbrolliendi, mi ses coglionendi cumenti nant cuddus. E apu sempri custa passioni po is cartonis de sempri, finta a candu fia, non so, potamu cincu ses annus e m'est abarrau. Poi apu inghitzau a sonai E de ingunis apo patiu, apo apo fatu s'unu e s'aturu, naraus, quindi passioni po is cartonis animaus e po sa musica est nascia custa cosa po sa prima borta in Sardigna. Eh si, eh certu, e quindi certu. grandi orgogliu po custu, po custa cosa e ancora seus ancora innoi a ndi chistionai. Quindi potzu pentzai ca televisioni dd'as castiada candu fiast piciocheddu, pagheddu. Unu pagu, unu pagu, unu pagu.
Beh, Lassaus, lassaus perdi, no intreus in tres annus. No, no, lassaus, no intreus in atras chistionis, po s'amori 'e Deus. E sa cosa particolari chi si 'ollu domandai est custa, poita m'as nau, fadeus is siglas de is cartonis animaus, chi est una cosa originali, seis stètius, si fatu po primus in Sardigna, quindi bravus. Poita est iscioberau una cosa chi siguramente sa genti praxit, fait spassiai. Cale est s'elementu? Sa genti s'arregodat de candu fiat piciochedda? Nc'est sa commotzioni, su divertimentu, su spassiu e funt duas cosas chi andant pari pari. Est berus, est berus, de siguru. E quindi po nosu est. E su mas. E sa musica bella pure. E certu, certu, ci at a mancai atru. Ci at a mancai atru. Ddas fadeis igualis igualis a is originalis o ddas torrais a fai a sa manera 'e osatrus? Grandu parti
eia. Po un'atra parti inveci magari fadeus cancua cancua variazioni. Andat beni.
Eis mai acconcau de fai de scrii Una cosa originali, in su sensu ca, castiendi unu, podeus nai, unu giornaleddu o unu cartoni, una cosa chi ancora no est bessida a pillu, chi ancora no est nàscia un'ispiratzioni, de scriri una sigla fata de osatrus. Dd'eus fatu, sì. Dd'eus fatu, sì. E in prus, sa cosa bella est che seus ispiraus a unu fumettu made in Sardigna, in su sensu che Bepi Vigna. Chi chi totus is chi is chi ligint connoscint, sa bolint nai. Su babbu de Nathan Never. Certu. Mancàt una sigla po custu po custu fumettu e dd'eus scrita nosus una sigla.
Andat beni. Cun video.
E quindi imoi si ddu castiaus. Custa est Nathan Never de sa truma Supereroi.

E custa fiat Nathan Never, quindi insoma dd'eis iscrita, eis istudiau su fumetu, eis intendiu a Bepi Vigna, est issu chi si dd'at domandada o seis osatrus chi si dd'eis nau? Oleus fai sa sigla. Est unu pagu mesu e mesu, proite noi connischiamus giai Bepi Dae unu pagu 'e tempus amus collaboradu pro tzertas cosas e tzertas situatziones, poi custu Cristian una die at nadu, ma pro ite no iscriimus una cantone noa chi no siat una cover, e faeddende faeddende, ma tantu chi connoschimus a Bepi Vigna pro ite no faghimus carchi cosa in Nathan Never, e tando bi amus pregontadu, Bepi Vigna est un'omine de coro, disponibili comente a pagos veramente che nd'at e isse nos at nadu propriu entusiasta, eh eh eh be bella cosa. E sa cantzone dd'est praxia a sa fini? Sa cantzone dd'est praxia e non solu, puru geo so istadu propriu sbalordidu ca m'at nadu, ehi ma Tue l'as cumpresu de a beru custu fumetu, no? No est chi l'as leghidu, eh, magari eo fio letore dae cando fio così.
Certu, e quindi, insomma, si seis agataus, nareus aici. Ascurta, Gianni, osatrus seis sonendi prus o mancu de bint'annus, podeus nai aici, no? In custa, nareus, aintru de custa de custa truma supereroi, ca chi non m'arregordu mali fait bint'annus o s'annu passau o ocannu, insomma. Ocannu. Ocannu, andabeni. E comente est cambiau su panorama musicali? Insoma, seis asuba 'e su palcu de bint'annus eis tentu genti meda innantis, comente est cambiau su pubblicu in custus annus? Su pubblicu unu pagu est creschidu chin nois, b'at zente chi nos sighit dae sa prima die est imbetzada chin nois, poi b'at zente noa chi nos sighit dae dae pagu, però no est cambiadu tantu su pùblicu, semus cambiados nois pius probabilmente, proite creschende puru sa mùsica puru la cumprendes in un'àtera manera, però pregontamus puru a compare Stefano. Certu, poita no.
Aici, comente est narende Gianni, aici seus cambiados nosu puru. In mellus eh. In mellus. Meno male, crescendi. Custu si, custu si. Su pubblicu a sa fine est sa fortza nosta, candu cantant po nosu est a postu, po nosu seus cuntentus aici. Beni genti meda a si biri candu sonais, teneis una fan base cumenti si narat in inglesu. Si, teneus una fan base che poi a sa fini cambiat Chi sonaus magari a Oristanis, capita chi cancunu benit puru in Oristanis, Alghero. Insomma seis connotus, si connoscint. Si, si connoscint, si connoscint. Sa genti scit ita bit asuba de su palcu candu benit a si biri, no? Scit, si connoscit beni. Si connoscit, de atesu si connoscint.
Ascurta Stefano, ci funt atras trumas in in continenti chi faint su chi fadeis osatrus? Si, si, ci funt. Atras bands comente a nosus e infatti ogni ogni ogni annu deo deo partecipo a una a una sorta de de radunu natzionali de is Cartoon Covers Band Italia po rapresentai sa Sardigna. Ah, bellu.
Aundi si fait custa cosa? A Lucca. Ah, Lucca quindi Comics. Lucca Comics. Lucca ah, Comics. bellu meda. Est una bella Eh, esperienza cussa? Bellissi- bellissima esperienza e che comunque Ci fati connosci is atrus tanti amigus e si bividi custu paju de de dis impari chistionendi e sonendi. Est unu momentu de de cunfrontu nareus aici. De cunfrontu si si. Osatrus eis fatu callincuna collaboratzioni speciali puru podeus nai no? Però chi ci fessat un'artista cun su cali eis a bolli collaborai.

Chi no at mai cantadu in Sardigna, mai.
Diaveras? Pròpriu pro custa ragione. Tando, pro organizare una cosa 'e su gènere non si podet fàghere una una serada e boh. Depimus fàghere duas, tres, bàtoro pro la cunvìnchere a nde falare, ca custa a carchi sedativu che che leet, si no no non leat aèreo e non leat nai.
Beh, si podit fai ocannu ca fadeis bint'annus de de atividadi. Iat essi s'ota bona, o no? E mischinedda unu colpu a conca e nde la falamus. Cumenti fadiant a s'A-Team, no? Ca dromiant cuddu ca no fiat a viagiai, ddu dromiant.
Deu puru s'A-Team, a su contrariu però, apu s'istriscia a su contrariu, ma lassa perdere, andat beni su matessi. Andat beni, andat beni. Fadeus aici, immoi si castiaus calincuna cosa chi eis sonau po nosu e poi torraus po is po is ùtimas domandas, andat beni? Certu.

Cando su cras at arribbai su cras at essi cun tui cun su poderi tuu salvas su benidori de s'umanidai curre bai pro sa terra curre bai

Nos abarraus totu cun tui poita tui, tui ses Jeeg. Ancora cun sa truma Supereroi, custu merì cun Gianni Scano e Stefano Carboni. Stefano, a tui. Cumenti dda promoveis sa musica de osatrus? Sa musica de nosus andat po via social cumenti e oi. Oi seus puru obligaus a fai diaici, a marolla seus diaici e cun su passaparola e a sa fini andat diaici.
Sonais meda?
Non meda, una 'orta a su mesi, ma propriu esagerende. Calincuna cosa in prus?
Scusami, in s'istadi api, no, in s'istadi mancai calincuna cosa in prus. Eh, si, calcosa in prus, ma aici, poita a sa fini tra varias cosas est s'equilibriu giustu po nosus cussu. Teneis unu manager o seis osatrus is managers de osatrus? No, no, seus nosus, seus nosus. Eis tentu esperienza cun calincunu manager? Eh, Cancua 'ota però no andat mai beni sa cosa. E poita ca no nd'eus mai chistionau in custu programma de custa cosa. Contasì unu pagu, poita ita est chi no andat beni?
Cumenti potzu nai, concas non propriu allineadas, meda, poneus diaici, poita su spiritu de su grupu est una cosa e su spiritu de su manager fiat u'atra e quindi non non andant d'acordu.
Osatrus fadeis u' atru traballu o seis musicistas? Parti de nosus faint un'atru traballu e cancunu de nosu fait su musicista. E comenti si fait a poi impari su fatu de un'atru traballu cun cun su fatu de essi musicista? Su de sonai totus impari? Sa passientzia. Sa passientzia e s'amori po sa musica, sa fini est cussu. Sa fini est cussu e prima di tutto, prima de dogna cosa est cussu, perchè non nci fiat, non nc'est atra solutzione, perchè se non nc'est s'amore po sa musica non. Non s'agatat sa gana de sonai. Eh non si podet mancai andai e aici, così.
S'ultima cosa chi si 'ollu domandai est, osatrus deu seu nau seis bint'annus in giru, quindi insomma nd'eis biu de cotas e de cruas, nareus aici. Cruas si, ma meda. Prus cruas che cotas. Indigestas. Ita mancat a sa Sardigna po nai ca est unu panorama musicali scidu, ativu? Est aici o segundu osatrus mancat calincuna cosa? Tantu, a contu meu, in su panorama sardu sa musica e sos musicistas bi suni e sun puru bravos. Cussu chi mancat est cussu chi nos podet fagher sistema. ca a boltas puru sos musicistas tenent unu ego unu pagu tropu pronunciadu. Naras, ma che?
No. No, no, no, no, paret dae, ma invece est dae. Cussu mancat, pro ite sos musicistas son totu bravos, totu sos chi, sos chi sun bravos, no totu totu, però In media, namus, sos musicistas son bravos ca zente chi at istudiadu, ca zente chi non at istudiadu ma at istudiadu pro contu sou est brava matessi, però purtroppo a boltas non cuagliat sa situatzione pro ite si nos faghimus sa gherra pro bator soldos o puru pro solu pro s'ego nostru. Si, seu de accordiu, in su sensu ca s'esperientzia mia puru in giru deo puru Prus o mancu seu, forsis u' pagheddu de prus, però seu in giru de u' bellu pagheddu 'e tempus e apu sempri biu custa cosa. Chi poi est, nareus, in calincuna manera s'idea de is sardus puru, no? Cioè, ca is musicistas no funt diferentis de is sardus, a sa fini. Chi ddi ponint, chi ddi podint ponni calincuna cosa in mesu 'e sas rodas ddu faint. Naraiat s'invasore, pocos locos e mal unidos. Si, ma custas funt a sa fini, nareus, ca est est una manera de pentzai nosta. Però sa collaboratzione, sa collaboratzione ci depit essi. Eh, certu, si, ma mm, a narrer sa veridade, amos sa fortuna de aer collaboradu propriu pro s'argumentu chi fit fatende isse, cioè eh, parte de nois eh, at un'ateru traballu e no est chi podet esser sempre disponibile. Amos sa fortuna de aer una tzerta grefa de amigos musicistas chi sunt a s'altezza de sonare sos petzos chi faghimus nois e Cando amus su bisonzu b'amus su sostitutu. Cando mancat calincunu, certu. Mancat Gianni Scanu, non podet cantare ca pro milli motivos, b'amus su sostitutu. Ma no est facile a l'accatare. Sempre pro sa questione de s'ego, proite su musicista cheret essere isse su protagonista, no no a faghere sa sa sostituzione boh, est difficile a che l'ingùllere. Però est beru puru ca in is urtimus annus is collaboraziones funt nascendi, si ndi bit sempre de prus. A primu chi nc'est unu grandu cambiamentu est stetiu pròpriu custu, is collaboratzionis si funt unu pagheddu, unu pagheddu de prus immoi, no? Calincunu fait unu passu a coa, podit nai, s'ego cosa miu ddu pòngiu a pabas po circai de de fai calincuna cosa, unu progetu prus mannu, po su beni de sa musica, po su beni de sa musica. E cun su beni de sa musica deu si torru gràtzias po essi bènius a custa puntada e torraus gràtzias pofintzas a is chi non funt bènius de sa truma cosa 'e 'osatrus, ddus 'oleus saludai, no, nomenai? ddi namus gratzias de prus ca no sunt bennius. Ca no funt bennius, est giustu, est giustu. Bellu, custu est su spiritu. S'ispiritu de sa collaboratzioni in una grefa e gai si faghet. E certu, candu no potzu deu benis tui e vice versa. Si bàsinu chi non benis est menzus. Medas, abarra·ti in domu, narat cuddu. Andat beni, nosu Torraus gratzias ancora una 'orta a is supereroi, ospitis cosa nostus oi in Fueddus e Sonus. Torraus gratzias pofintzas a su Teatru Antas ca s'at ospitau ancora una 'orta e unu saludu unu saludu mannu de Alessio Mura. Moi s'ascurtaus calincuna cosa chi eis fatu, chi sonais 'osatrus puru e a sa prossima puntada. Bona.